je zụrụnụ ọgwụ ṅụọ ụmụ nwoke unu elekwala ụmụntakịrị ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị ndị a kpọwa ee ọ dị mma o mere ka ọ mara mma ọ gbara moto o mere ka aka ewe ezigbo nwa o ji adị ọcha o yi white pantị pantị ya ji adị klin ebe ha oche bụrụ na lie ọrịa juru ọrịa juru everywhere ọrịa atụọla ebe niile mepere gị anya gaa hụ ụzọ wụ pantị white ka ị ga-eburu ọ wụ dị purple pantị ka ị ga-eburu ọ wụ dị kọlọ hụ ị ga-ama na ọ dị ọcha ihe ọ chọrọ gị bịa emere ka e were m enyi onye gị ma ochi gịnị ihe na-eme ọ gbara moto anọ ọ gbara jip abụọ o ji adị ọcha gị hụ ya mgbe ọbụla na dabụ ebe ọ gara je saa ahụ mgbe ndị elile mgbe chọrọ ọkwa agbo ṅụọ ma i ji ego ji azụ ka ka ụlọ ọgwụ ma ị ga-agapụ je zụrụ ọgwụ ụlọ ọgwụ jee chọrọ agbo ṅụọ ọgwụ ọrịa ka nkụ ụmụ nwaanyị ndị e nyere m ego ole nwere ma agba ahụ je zụọ na-ewu ha je zụọ iphone fo- iphone fon ije zụọ oke samsung ọ ka kakwa mma nshi na samsung iphone ga-awụ the best nshi la ke hisipe ha hụ skirt enyi ha nwaanyị zụrụ ha azụ ha hụ akwa ọ zụrụ ahụ ha azụ ha hụ sandal ha azụ ahụ niile ka ihe mkpa wụ ha anaghị eyi eyi wig anaghị ekpuru isi ije saa eze ha eze ha na-acha gbapapa ịhụ data azụrụ ha bra iri na iri ise yiri ị hụ sị e nwere hị pantị ruru 200 ọ ka mma ọrịa infection nọ hị n'ime na-akpaja ha ahụ ha eji enwe pantị 200 ọ kakwara ụmụ nwaanyị ndị a mma ọ bụkwa otu e ji ha ebi ndụ ọ kara ha mma ije zụrụ fon nde 1 million hụ ịda ahụ n'ike ada adakwa ha n'ike gị nweghị nga bịara ma ọ ngapaghị moto gị ma ọ ga-eme ike na-egbugharị egbugharị gị sa nwaanyị ike o ji adị ọcha agaghị iji ka eme ya ka gị mee ya otu o ji atọ gị ụtọ maka mee ya tọọ gị ụtọ nga ime ihe niile wit out ọ ga-ebido tawa gị tawa ọ ga-ata gị na gị sa ahụ wụda mee and ihe ka ọjọọ ya mgbe ọ tawara gị gị chere gị sị ka ihe o ji adị ọcha ka ihe ọ gbaa moto dị na ka ihe uwe ndị o yi bịa ihe enwe gị ya nọkọrọ asị m gị dọrọ ntị gị aka nwoke ọwụla gị jee mejele nwaanyị n'ezi jee chọrọ ọkwa ọgwụ ṅụọ ma i jighị ego i ji azụ ọgwụ ndị ka ị na-ara ọnụ ga-eje chọwa ndị agbo ji ọhụ ọgwụ ka e nwere ike iji gwọọ infekshọn o zuru ha ahụ ụmụ agbọghọbịa nwere mgbe gbanwa ịhụ onye ga-eme ihe igbu ha dịka isi ike ee mgbe achọrọ m ịsa ahụ mepe ụzọ gbapere shower ahụ nga ekwe ma asada ahụ bifọ m na-aga anọkọ ana m eji m asa ahụ bụla nnọdụ ise ka anọ dị n'ịsa ahụ gaakwa je zụrụ ọgwụ ṅụọ mmadụ akọla gịrị akụkọ akọla gịrị akụkọ mana kwasị nwaanyị nwere ike ibute infekshọn ya na onye na-ahụ afa nnọdụ ise nwoke banye ete abalị abalị abalị ọbụla ọbụla ọgụ ụta ahụ ka ebe achọrọ m ịyọ ụmụ nwoke ọbụla nọ na-ele m eke a ma ọ ndị nwaanyị gbalịa na ya chi ya na ya ka o ru di unu aka ka o ru ụmụnne unu aka ka o ru ụmụnne ndị nwoke aka ndị ka nwaanyị ahụ kwana m nwa na ọgwụ unu ṅụọ ọgwụ ndụ ka mma karịa akụ ọ bụ otu onye ka hụsị ya hụrụ unu n'anya unu apaghị ya ọrịa pịa onye pịa onye otu anyị ji ebi n'ụwa asị m udo dịrị onye ọbụla